amalawi tiyeni tikambirane za climate change ndapangira dala video iyi tsiku la leroli one of the most polluted days in china panopa usi mukuuonawo olo kumbuyo kwangaku visibility osafika chani uh, 200 meters ena ndi kumanena kuti "Ah, boring boring iyayi dikirani mumve kayi kuti ndikufuna nditani okay ndapangira dala video iyi tsiku la leroli one of the most polluted days ku china kunoko air quality index panopa ndekuti ili ku hazardous sindikuyenera kukhala ndi kunja komwe eh, maparticles ali mmalelemu eh, amati pm 2.5 mm, ndekuti panopa ndi tsiku lina lake loti basi utsi mukuwona kumbuyo kwangaku si zoti ndi chani ndi fog iyayi ndi utsi wochokera kuchani ku ma coal power plants ndi utsi wochokera kuchani ku, ku manyumba ndi ma fireworks amene anthu akupanga ndi, ndi, ndi ma fumes ochokera ku magalimoto a anthu ndi ku mafactory okay nkhani imeneyo tiyisiyapo ena ndi kumafunsa kuti nde ukufuna kutiuze chani okay. ndapangira dala video iyi tsiku limene kunoko ku china kuli polluted kwambiri kuti ndipange drive home point ina yake ya climate change nde ndikuziwa zoti anthu ambiri amene ali interested mu video iyi akuziwa kale kuti climate change ndi chani koma tiyeni titenge kaye 30 seconds tikambirane kuti climate change ndi chani okay climate change ndi kusintha kwa nyengo kumene kumachitika kwa, kwa pakanthawi kakatali osati lero ndi lero nyengo ikangosintha basi climate change iyayi osatinso 5 years iyayi eh, anthu amapanga measure ka period kakakulu ndithu kodi leroli mm, ndi 1960 nyengo ikusiyana bwanji mm? ndi mascientist anapeza kuti chiyambireni ifeyo kupanga zinthu ngati magalimoto mafactory zikuoneka ngati kuti nyengo ikusintha eh, kukutentha panopa akuti last 100 years ta nyengo yakwera ndi chani ndi 1 degree celsius okay 1 degree celsius nde zisintha chani okay anthu akunena kuti climate change imachitika kuti nanga si tikama tikamapuma zimpweya eh, kuli ma cfc kumene koko kuli ma carbon dioxide kumene koko kuli madzi amapita mmalere nde akapita mmalere muja dzuwa likamawala limagwera pansi pa dziko panopa nde kutentha kwina kumathawa kumapitanso ku, ku space koma chifukwa choti kuli zimagasi zambiri mmalelemu kutentha kuja kumasala pansi pompano ndi chimene chimapangisa kuti chani kutentha kuja kukwere Nde kukatentha chonchija? Nanga si kum'mwera kwa dziko lapansi kuno ndi kumpoto kwa dziko lapansi kuno kuli ice kumenekoko. Ice uja amasanduka chani? Madzi. Madzi aja ndi kumakweza chani? Level ya ma ocean. Ndi kumapezeka kuti kuli mayiko ena ake ngati ku chani? Ku, ku, ku, ku Pacific uku, oti a- angokhala ndi zaka 30 kuti amire. Hmm? anthu ena amanena kuti climate change iyi ikupangitsanso kusintha kwa nyengo kuti mwina Kumalo kwina kumagwa chimvula chadzaoneni pamene kumalo kwina sikugwa mvula ndiye siunganeneretu kuti kuchitika chani. Pali mbalame zina zimafuna eh, nyengo ina yake kuti ziyikire mazira ndikupezeka kuti nthawi ya climate change ija sizikuyikira mazira. Kuli zipatso zina zake zoti zimafuna eh, kuwala maluwa awo temperature ikakhala ina yake ndiye zikupezeka kuti mmene nyengo ikusinthamo nye- zachi- zachilengedwe zikubalalika kuti tipanga bwanji zimenezizo zikupangisa kuti chani ah, zinthu zambiri zionongeke pali zinthu zina akuti zina- zinasiya kale kukhala ndi moyo chifukwa cha kusintha kwa nyengo mm. ngati ndimamva zoti ku, ku, ku, ku, ku, ku canada kunali chani zinkhano zambirimbiri over 1 million zinafa chifukwa choti madzi kumenekoko anatentha mm. nde ndi zinthu zina zake zoti za serious kwambiri ma, mascientist ambiri pa dziko lapansi amagwirizana kuti climate change ikuchitikadi ngakhale kuti pali anthu ena ake ama, ali, ali, amakhala akukayikira kuti kodi zimenezi sizimachitika chitika chifukwa mu, mu moyo wa dziko lapansi lino eh, kwakhala nyengo ina yake yoti dziko lonse lapansi imakhala ice eh? kwakhalanso nthawi ina yake yoti dziko lapansi ino zaka 400 kumangogwa chimvula hmm? anthu amene amaziwa amaziwa zoti zaka 13000 zili zonse ku sahara desert kuja kumasanduka chinkhalango eh? ifeyo kunoko kumwera kwa africa ndi kumene kumakhala chi desert nde uh, kuli, kuli maganizo ambiri koma Consensus imene ili pa dziko lapansi panopa ndi yoti nyengo ikusintha makamaka chifukwa cha zimene anthu akupanga especially kuyambira ndani ndi industrial revolution imene inachitika kuyambira ku England mafactory kuwotcha mafuta kumenekoko kudula mitengo chani zimenezizo zapangisa kuti m'malere mukhale carbon dioxide wambiri amene akupangisa kuti nyengo izisintha okay Tita pamenepo takambirana za climate change. Pamene ndikufuna ndikambirane ndi inuyo a Malawi ndi zoti ku Malawi kuno kuli ministry ya climate change, kuli department ya climate change. Komano kunoko ku China kunoko tsiku la leroli ndikukukumbutsani chani kunena kuti munthu amene akuwononga ah, mpweya munthu amene akupanga contribute mpe- mpweya kwambiri wa carbon dioxide pa dziko panopa ndiye ndi china china yokhayi imapanga contribute 26% ya carbon dioxide ma emissions 26% okay ifeyo africa mazi- maiko angati kodi 54 or so timapanga contribute 4% yokha ndiye tiyeni tizisiye izizi za climate change tisamajijirike nazo mm? Chifukwa chakuti anthu amene akuwononga, anthu amene akupopera mpweya ali phee kunjaku, China akamaiuza kuti e, amwene mwawonjeza kuika chani carbon dioxide m'malelemu, amawauza kuti no, ifeyo nafe titukuke kaye eh? tiloleni tiwononge mpweya wa dziko lino tikazatukuka tizasintha kodi china imaneneranji zimenezi akunena zimenezozo chifukwa choti mmalelemu muli ma carbon dioxide ma gigatons angati over 2200 hmm? anayika mpweya wambiri mmalelemu ndi azungu omwewa eh? aku england aku europe kuti atukuke anapopera zimpweya zambirimbiri anasegula zimafactory ndi china nayonso iku- ikunena kuti ifeyo nafenso titukuke kaye tikatukuka tizakambirana zimenezozo koma ndi chi- nde ndi chifukwa chani ifeyo aku africa kunoko olo chitukuko zero tikufuna kuti ah, climate resilience eh, climate change basi tima department mbwe kufuna kupanga zinthu izi ndi izi iyaya malawi tiyeni tizisiye apo titenge motto ya chani ya china amene akuyenera kusintha ndi amene awononga nyengo azunguwa hmm? panopa iwowo asinthe kumenekoko eh, ifeyo atilole nafenso titukuke kaye tikatukuka tizasintha tizasintha nafenso tizapeza njira zina zopangira chani uh, energy koma panopa ku malawi ku malawiko nde nanji africa yonse ino ngati tikupanga contribute 4% yokha yachani ya global emission kodi ife tikujijirika nazo chani china ino yamwene yakupanga chani 26% koma ku china kunoko amapanga approve coal power plant mu 2022 eh? china imapanga approve coal power plant every every month awiri ndikunena panopa kuli ma power plant omwe akugwira ntchito kunoko oyuza coal at least 1200 coal china inoyo at least 60% ya mphamvu zake amaitenga kuchani ku coal hmm? inayo imachokera kuchani natural gas olo ku europe mukunenako kumenekoko mphamvu zawo amazitenga chani ku biomass ndi ma- ndi magasi eh, ma fossil fuel kumenekoko america imeneyo nde nanji eh, amati nyumba imodzi ya ku america imagwiritsa ntchito magetsi hmm, energy yo- yofanana ndi manyumba 50 aku nigeria eh. nde ifeyo tisamajijirike nazo ifeyo tingopange zoti titukuke amene akuyenera kusintha kagwiritse ntchito ka harmful ndi amenewo anzathu amene anaononga kale chani chilengedweko mmene ankayika ma cfcs ma chlorofluorocarbons mumlengalenga ife amalawi tinali kuti anzathu aja kulemera kuja chifukwa choti anatani anaononga chilengedwe kulemera kuja chifukwa choti anapopera mpweya umene wa carbon dioxide kuwotcha coal kuwotcha mafuta anthu aja ndiye awononga panopa ma gigatons amene ali mumlengalengawo ndi ochokera kwa azunguko okay even tinkhani tating'ono ting'ono tingati plastic hmm? plastic amwene china inoyo plastic kunoko kulibe zoti ka single use pollution ai in fact kunoko amapanga produce 600 metric tons of plastic pollution 600 million metric tons of plastic pollution nde mukamaona plastic wa mmaocean uja akuchokera ku china india united states akupanga zinthu koopsa koma akabwera ku malawiko akuuzani kuti mpange ban kunoko ku china ukapita ku msika ndekuti akupasa plastic mmene ukufunira in fact kunoko kuli kuli chikampani chinake ndi chimene chimapanga plastic wa single use kwambiri eh, kumenekoko ayayaya pangani ban plastic eh, dzalani mitengo eh, chani Kodi nchi chifukwa chani anzathu aziononga chilengedwe ifeyo tizikhala tikupanga chani ti tima steps tathu komaso timene zimene tikupanga ku Malawiko zosagwira zosagwira olo Malawi ija tidzale zimitengo paliponse kupha anthu aliyense sitisintha kanthu mm chifukwa choti kunoko anthu akupanga zinthu amwene zimene zikupanga pollute dziko ili taonani nyanja hmm? olo visibility ayi yonseyi ndi chani ndi carbon dioxide sulfur dioxide eh? nitrogen dioxide ndi pollution yankhaninkhani chifukwa choti kunoko maso pachani pa industry akufuna atukuke nde ifeyo amalawi tisatengeke ndi zinthu izizizi zoti basi abwera ena ake a- aku europe kuzatiuza climate change basi kupanga ministry ku- ku- ndekuti izi tizi- sitingapange izi sitingapange iyayi anzathuwo asatinamize ifeyo let's focus on development nde ndibwereso ku video imene ndinapanga kanthawi kena kake ndimanena kuti izizi zomati sola sola sola muchedwa nazo muchedwa nazo anzathu kunoko sola amapanga imeneyo yokuti basi yophera awemba kupangiranso ndalama kuti anthu aku africa muzigula amwene we should go koteke go eh, ma fossil fuels tikatukuka kale hmm? tikatukukano ndi pamene tizayamba kutani kumva zinazi hmm? tipange zimene akupanga anzathu panopa amwene europe ija musanamizidwe kumene kujako panopa kuli chani kuli nuclear power eti okay koma ifesi tingapange afford nuclear power Ngo- ngati akutiuza za solar izizi za, za climate, climate chani chani green energy muchedwa nazo ndiye ndimafuna ndinenepo pamenepopo kuti climate change iyi ndi nkhani ina yake yoti ikukhala ngati ili skewed tipange approach imene akupanga achina kunena kuti ifeyo tikatukukano tizapanga zimene mukupanga inuyozo koma panopa tisiyeni titukuke kaye ndi kunoko ku china kodi kutukuka kwawo amanena chani mafactory ndinanena kale kuti ku china kunoko ine ndakhala nthawi yayitali sindinaonepo blackout panopa ndikuti olo olo umange chi factory chotani ku- kunoko kuli chani ma- magayi a foxconn aja oti amamanga factory yoti ndikumakhala ndi anthu 500000 pa compound imodzi kumapanga ma iphone kumapanga mafoni kumapanga chilichonse in fact amati Pa zinthu 1,500 zonse zimene zimapangidwa m'mafakitale, China imapanga chani? 1,000. Chilichonse chimapangidwa kunoko amwene, kunoko kuti ndingopita kwina kwakeko ndiye kuti kuli zimafakitale mbwee. Ku city imene ndimakhala kunoko ndi zija zowedzera sombazo zimene zili kumenekoko, ma ma paint, ma ma petrochemicals zimapangidwa kunoko. Kuti apange run industry iyi amafuna chani? Coal. Amafuna chani? Oil.

iyayi komanso china yomweyo ikupanga approve two solar uh, two coal plants every month panopa amwene 1200 coal plants in operation ife ndikumanamizidwa kuti "Ah, tipange cha resilience climate smart chani amatenga timaripoters takumalayiko kutidiyetsa mabanzi ndikuti tikupanga spew uthenga umenewu ziti- zitipitisa kuti amwene anzathu akumenya ma, ma output ya energy kwawoko ndiye nyatu ndiye ndi izi mm? olo amati olo atati africa yasiya kupanga pollute kuti sit- olo kamoto tisayase tizingophikira chani sola sitinga fanane ndi zimene akupanga anzathu kunoko olo amati ku africa kuno tiwotche nkhalango zathu zonse Af china yokha itha kutiposa chifukwa choti ife tikumenya chani 4% emission anzathu dziko limodzi ifeyo mayiko chani almost 60 panopa ndi achina south sudan abwera kumeneko kumamenya 4% anzathu dziko limodzi kumamenya 26% 30% ndi ifeyo kodi tinagunata bwanji hmm? Nde ine ndikufuna ndikuuzeni inuyo ndipange appeal kwa inuyo amene muli mu government mu kuma, ku- kuma department a energy chani tikamapanga plan izizi a, a national planning commission tikamapanga plan tinthu ngati ititi ta energy iti musapusisike ndi ma, sweet- ma, ma talking points aku europe musapusisike ndi ma talking points amene wawa anzathu aku, aku america wa Wonani zimene akupanga osati zimene akunena mm? Inuyo mukawapanga investigate muwona kuti magayi awawa ndabodza kwambiri iwowo anatukuka kale iwowo anawotcha coal iwowo anawononga chilengedwe anadula mitengo koma ifeyo tisapange chimene chikuyenera kuchitika ndi choti iwowo akuyenera kupanga ma corrective measures kumene aliko after all panopa iwowo amene ajawo ali ndi dzimagalimoto zake dzimagas guzzlers eh? akuyenera asinthe eh, apeze technology yochotsera chani carbon dioxide mmalele akuyenera kupanga ma corrective measures opanga reverse climate change ifeyo amene tiku- tikupanga develop panopa ifeyo let's pollute tiyuze coal amene alikoyo nafenso tipeze kachani ka development Tiyuze fossil fuels tipeze ka chani ka development kwinako no tizakamba tipeze parity ndipo akamati climate justice panopa izikhala nkhani yake imeneyo osati zimene ndikumva anthu amakambazi eh? nde yes climate change ndi chinthu china yake cho- chowopsa cho kuti chit- Chi- in fact akuti climate change ikamazabwera eti ndi mafu- ma- mafu effects tizawamve kuwawa kwambiri ndifeyo anthu akudafe anthu aku africa anthu amene tili kumwera kwa dziko lino lila pansi chifukwa choti ndalama tilibe kaya ndi kukabwera mvula kukabwera zimphepo mm, sitingamangenso zimanyumba zija zizakhala zodula kwa ifeyo koma amwene tisayiwale kuti chani anthu amene akupangisa zimene zizi ndazunguwo anthu amene akupangisa zimene zozo nda aku, aku europe eh? atimati chani the first world ndiye asatipusise iyayi ndiye ndimangofuna ndinene kuti okay climate change ndi a serious issue koma ifeyo monga anthu tikuyenera tiganizepo mwakuya tisapusisidwe ndi ma talking points amene akupanga tiyeni tipange zimene zitithandiza ifeyo kuti ifeyo tipange develop tikufunika energy energy ya serious hmm? kwinako tidzakambirana kwinako tizakambirana nde tiyeni tipange adopt motto ya china china akamayifunsa kuti pangani reduce ma emissions imanena kuti ife tipange develop kale tipange develop kaye nde ifeyonso tipange zimenezozo africa sitipanga contribute uh, ma emissions kodi ndi chimene ndi chifukwa chani tikufuna tizijijirika ah, ti- tiziyuza ethanol eh? tiziyuza ethanol green energy smart chanichani Amwene ndikamaona zimene zija anthu akuthamanga nazo ma government officials ndimangona ndimangoseka ndimangoseka pardon my my my my my tumbuka confusion there eh? ndimango ndimangodya kakaka chifukwa choti kodi ifeyo tinagunata cha mtundu wanji eh? ife tinagunata cha mtundu wanji anzathu akuti fekha mm? akungoti akungoti doda china iyi samayesera olo pang'ono kuyiyankhula olo a china saudi arabia aja amagulisa zimafuta mm? palibe munthu amene amabwera kumene kuja kuti inu mukupanga contribute to chani to climate change iyayi mm? in fact amagula mafuta ambiri kwa saudi arabia kodi mnamvapo chani Aku- akupita ku arabia kuja kukauza zi- za- za- za climate change kumene nde amabwera ku malawi kuzagula kankhalango akuti tikugula macarbon chani macarbon offsets ndikuti basi maallowance ajatu ndikuti malipota zitatu takumene koko ma government officials kupanga chi ministry kodi kun- kunoko ku china kuno ministry ya climate change ili kutiko Kodi ku America kuja minister a- ali ali ndi ka ndani ka, ka official kamodzi amati ka climate change tsar ka, ka, ka, ka John Kerry. Basi everything else is chan is just talk shop. Ndiye tiyeni aMalawi tikhale ndi anthu ena ake oganiza mwakuya achina chakwera kumene koko amazipanga le- amazipanga amazipasa lebo imeneyo. Let's put mawords amene we into action eh. Kodi tikuganiza mwakuya mwa mtundu wanji? Hmm? nde ti- ti- nkhani ya climate change tiyeni tiiwoneso bobo yes climate change ikuchitika koma anapangisa climate change ndi ndani ife amalawi for years tima- timagwiritsa ntchito timakala timagwiritsa ntchito tinkhuni tinthu toti very sustainable tikanakhala kuti dziko lonse lapansi limagwiritsa ntchito makala limagwiritsa ntchito nkhuni bwezi climate change iyi si i- ti- tikunamizira zinthu zina hmm. ndi chifukwa choti anzathu ndi amene anaononga chilengedwe ifeyo zisatikhuze panopa in, in talking about development in talking about policy let's, let's go in that direction eh? let's pollute let's use real energy then we will talk about green energy later for now leave it to the europeans leave it to the people that did the pollution they should fix the system they should reverse the changes that they caused if fails it's at cause let's adopt china's motor after we develop we'll fix this panopa let's go coal let's go hydro let's go fossil fuels hmm? kaya kuli tipeza natural gas kumeneko let's go hmm? koma sizoti amalawi ndi ija iyoti basi kwabwera ka, ka, ka, ka, ka, ka delegation ka world, ka, ka world bank edi iyi mutiwonese plan yanu yonse yokhonzera climate change hmm? ah, kuti mulandire budget support iyi mutiwonese kuti za climate change muchitapo chani hmm? ndi kuti basi kumangokhala fanzi ina yake yoti ma, ma, ah, ma tools useful idiots anthu anthu amanena choncho yes yes yes yes climate change we, we know this story we know this story koma it's lopsided Hmm? ndi ina yake yoti amayuza ngati manipulation points yoti zizipezeka kuti ifeyo ndife osauka mpaka nekale kale ndanena kale kuti munthu banja limodzi ku ku americako lili ngati mabanja 100 ku, ku malawiko mafuta amene amagwirisa maplastic amene amaononga chakuti olo nyama imene amadya si si pano koma ifeyo nanga tikutani Hmm? kungowombera manja kungolandira tima talking points kumangodziwonongera nthawi Hmm? nde kumeneko anthu aku national planning commission inu anthu aku department of- ku dodma kaya ku energy kuchani tiyeni ku- ku- ku- tipange plan using realism dziko lililonse limadzionera palokha musanamizidwe kuti kaya kuli chani global consensus chani iyayi aliyense amafuna kulemera kulemera muli mphamvu mmene mukulemeramo ndiye musapusisidwe iyayi nde ndimafuna tikambirane mbuzi zimenezozo zotinena kuti za climate changes zitipusisa panopa taonani mm? panopa taonani pollution kulikonse amwene chifukwa choti magayiwa akupanga zinthu hmm? timafactory ndi kuti zikumenya kumenekoko akupanga sola kunoko kumazatigulitsa kumenekoko sola uja kumamenya profit panopa amamangirira amwene olof chan ma, ma, ma electric vehicles china number one ikumenya ma electric vehicles kumapangirapo profit pa green idea imene tili nayo ndi zimene amanena michael moore ndanena kale mu- mu film yake amanena kuti panopa mas- much of this whole green revolution thing akungofuna po pena pake popangira profit nde yanga ija ndine morton baghaya cheers jesus christ